dpp woye dpp woye chala mwamba chala mwamba cha dadi chala mwamba cha mayi wathu alipompano dpp woye profesa arthur peter mutharika woye Apm woyee! Amayi athu, amayi a banja lathu la dpp, amayi a fuko lathu la dpp, Prof. Gertrude Mutharika woyee! Landirani ulemu wanu a mama. Prof. Gertrude Mutharika, ulemu wanu a Regional Governor. a director amayi, a director a youth, Ndipereka ulemu wapadera ndi zikomo wamphamvu kwa inu Hon. Francisca Masamba, a MP athu pobwera pamalo ano. Ndiperekenso ulemu kwa Hon. Pipe, mafumu nonse muli pano motsogozedwa ndi a group a Michesi ndogolere kwejinji nguti sikomo. Asalamu alaikum.

Ife timayendera malamulo, eti? Pano kampeni tatsegula. Manifesto yanga dpp woye! Manifesto yanga mama ndili nayo ndi iyi ndalemba ndipereka ndikamayenda kuti aliyense aone kuti kodi chifukwa chani Rosayu afuna kukhala MP kudera kuno. Amayi a first lady athu kuno ku Mangochi Central tamva kuwawa ndipo kuno mukauze adadi kunena kuti situkupanga zamasewera, situkupanga chibwana. Amama situkuopa ndipo tilibe mantha. Kuno amama tapangana kuti Chakwera akutani? Chakwera akutani? munthu aliyense mmene atsegula kampeni amene atabwere kuno ku mangochi central nkusanena kuti chakwera achoke pa mpando ameneyo amama akuyendera zache sakuyenda ndi ife ife kuno tapangana kuti chakwera pa mpando akutani akuchoka Kaya atimanga, kaya atipha, kaya atikhapa koma Chakwera akutani? Ndimanena nthawi zonse ndikayenda mu constituency muno kuti tisaope kumutchula ndi president wa dziko lino. Anasankha yekha kukhala president, kulanda udindo. Lero Mulungu wamulanda nzeru, Chakwera lero alibe nzeru. Anakhala kuno amayi one week akutenga ma 50,000 kumaapasa anthu. Tinauza kuti kalandireni chimenecho chipepeso kupepesani kuti pano ndikupita koma pepani ndakukhaulisani. Amama tinalandira tinadyadi koma kuno. Pavute patani, palimbe pafewe, pakhwepe pathine Chakwera akutani? Amayi ndikuuzeni ichi, ife kuno tikudziwa kuti ndiye kwawo kwa a Professor Peter Mutharika ndi inu amama. Choncho ife kampeni yathu kuno. Pamene ndikutsegulira launch lero, tikukuuzani amama ndipo tikulonjeza kuti kampeni yathu ikhala ya smart, ya mtendere, yongonena mfundo za dpp, yonena ubwino wa chipani chathu chifukwa ubwino wa chipani chathu tikuudziwa. Anena kale pano nthawi ya Professor anthu aja okuba aja asanalande boma,

chimanga chili K6500 chigoba. Tikuziwa amayi tikangomulola chikangawayu kukhala pa mpando December timwalira tonse chifukwa chimanga chifika K200000. Ife tikuziwa kuti adadi akakhala pa mpando September, December azachita mmene amachitira muja kutipasa chakudya, kutipasa mbewu yoti tidzale. kutipasa makuponi kumakatenga fetereza pa 5000 amayi zambiri tili nazo zoti tinene koma ine ndingokupemphani kuti mukawauze adadi kuti kuno ndi kwawo kuno akhale mtima pansi ndipo lachisanu akamapita kukapereka mapepala tonsefe tikhala tili nawo Tikupita kumeneko akadziwe kumene adadi amachokera ndipo tikaawuza pobweranso amama ife tikupempha akakangooperekeza ife tikaanyamula kumabwera nawonso asakhale kumeneko atidyera ndi mawu amenewa mama ndikutsimikizireni kuti pavute patani Ife kuno athu ndi adadi kuno amayi chipani china kulibe kulibe kuno ife tonse ndife a dpp ife tonse tikukavotera adadi dpp woye. Chala m'mwamba. Tamuona candidate wathu eh.

Chimene ndaonera kuti amayi amenewawa awina ndi kulowa chipani kwa Mr Nkuo kusankhidwa kwa mayi Nkuo kukhala khansala mayiwa awina. Maina a Nkuo awawa Nkuo Nkuo Nkuo amawinisa munthu sichoncho kodi? Uh, a first lady ndimangofuna ndikupempheni kuti mungopereka moni koma musanapereke moni inu amalawi ndikuwuzeni kuti kandideti wathu profesa arthur peter Mutharika akupereka mapepala lachisanu mukakhale mma tv muzikayang'anira bwana akupereka mapepala akuchita manyazi aja amanena kuti "Ah, bwana sayimira bwana akuyimira ndipo akuwina akutenga dziko lino kuchotsani mavuto amene mukukomana nawo a first lady moni yekha basi anthu asa- asangoti anangobwera osatipasa moni

ulemu upite kwa ashado athu a Rosa Fachi mulandire ulemu wanu a director of women mayi kandewu mulandire ulemu wanu a regional governor athu mulandire ulemu wanu bambo kamphodza mulandire ulemu wanu A district, ma, a district governor athu akuno komanso aku municipality mulandire ulemu wanu. Bambo Vaibi mulandire ulemu wanu. Olemekezeka athu a Masamba mulandire ulemu wanu. Mafumu athu otsogozedwa ndi afumu a Misi- a Michesi mulandire ulemu wanu. Amayi ndi abambo tonse tilandire ulemu wathu. ine choyambirira ndati ndipereke moni ochokera kwa profesa arthur peter mutharika akuti moni aprofesa arthur peter mutharika ndi amene andituma kuti ndibwere kuno kuti ndidzakhale nanu chifukwa cha mwana wawo rosa fachi anandiwuza kuti rosa fachi akuchita launch manifesto nde poti ndi mwana wawo sakuyenera kuti akhale yekha pa tsiku la lero koma ndibwere ndiyeno mumve mayi rosa fachi kuti apurezidenti ndi amene andituma pano kuti ndidzakhale nanu akuti iwo akukondwera nanu Amayi ndi abambo, mawu afotokozedwa kale. Chifukwa cha umphawi umene takhala nawo zaka zimenezi, eti takhala pa umphawi, takhala pa mavuto. Mwayi ukubwera oti pa Septembala pano pa 15 September eti 16 September tikachite zotikomera eti

50 tingadye zaka 5 komanso pakhala zambiri mwina chimanga ndi zina zotero koma tidziganizire tokha kuti kodi thumba la chimanga ili ndingadye zaka 5 ine maambiri palibe koma kungofuna kukulimbikitsani kuti ngati pali mwana wa adadi kuno ku mangochi central ndi rosa fachi kuno sikuli awiri ku mangochi central sikuli awiri ndi mmodzi yekha rosa fachi profesa arthur peter mutharika amene akumudziwa amene anampatsa certificate ndi rosa fachi andituma mawu okuti tonse kuno ku mangochi central mp wathu ndi uti rosa fachi tsiku limenelo mukakati chongi pa adadi kenaka chongi pa rosa kenaka chongi pa angina kenaka chongi kwa khansala yathu enawo tikutero eti kuti kuno zikhale bwino eti kodi inuyo mungoganizira zidzakhala bwanji ife tikukhala ku mangochi central kupeza kuti rosa walephera Adadi alephera tili ku mangochi central sizidzakhala bwino sizidzakoma eti eya nde tiyeni tipange zoyenera pa 15 ndi mau amenewo ndikuthokozani kwambiri chifukwa chakubwera kwanu zikomo kwambiri

dpp woye ah, ndi nthawi ino tipemphe ashehe anatitsegulira ndi mapemphero aja atitsekerenso ndi mapemphero
Eh. assalamu alaikum